ndikupatsani moni abale na alongo nonse mu dzina la Yesu Khristu. Ah, Ambuye alemekezeke kwambiri chifukwa chisomo chake. Tsiku ni tsiku anthu ambiri akumafa amalengeza ngati kwanu amalengeza kukakhala kuno amaomba chikhasu china chake numanena hey, timvelane timvelane numadabwa kuti a wakuti wakuti uja wapita koma tonsefe tili panzera tidzafika kumalekezero a nseu wa moyo wathu nthawi inayake ndipo ikadzafika nthawi imeneyo abwenzi mudzafunitsitsa mukadakhala moyo woyenera wabwino Nthawi imeneyo chuma chanucho sichidzafunika. Nthawi imeneyo abwenzi anu sadzafunika. Chimene adzachita abwenzi anu, adzangobwera pamaliro panu nudyaidya nyama. Akadzachoka kumeneko akuiwalani kutali. Nthawi imeneyo mpingo wanu sudzafunika. Mpingo wanu udzangokuundirani. Aleluya! Chimene chidzafunika nthawi imeneyo kwa inu ni Khristu. Chimene adzachita pa nthawi imeneyo, adzatenga moyo wanu nukupititsa tsidya linalo, kumene kuli kumwamba. Tilimodzetu? Koma mukamukana Khristuyo, moyo wanuwo udzapita kuphompho kumene kuchitayiko. Ndiye n'chifukwa chake kuli koyenera kuti timpezeretu Khristu tili ndi mphamvu. Ambuye Yesu Khristu atigwiritse ntchito usana mdima usanatani usanadze chifukwa mukhoza kuti kuli nthawi nidzalapabe nidzalapabe koma simudziwa kuti mawa mukhalapo chaka cha mawa mukhalapo te galimoto ikhoza kungokuombani mukutani kadali ni mphamvu iyayi mphamvu mukadalibe mphamvu zimene mulungu akupatsanizo apapa cholinga chake sichakuti muthamange kwambiri mdziko lapansimu ni zinthu munkutukuka Mosasamala kuti kaya mutukuka bwanji koma opanda Khristu mwataya kena kalikonse. Palibe chimene mwapindula. Aleluya! Ndiye mphamvu imene akupatsaniyo, nthawi imene akupatsaniyo Mulungu cholinga chake n'chimodzi. Number 1 n'chakuti mum'tumikire Iye. Mukaphonya chimenecho kunali bwino kuti musabadwe. Aleluya! Nde timafuna tipitilize nkhani yathu imeneyi ya chilemba cha chirombo n'chisindikizo cha Mulungu. Tikuwerenga ku Chibvumbulutso 14 vesi yaka 9 kulekeza 11. Baibulo likuti, Ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mau akuru, Ngati wina alambira chirombocho ndi fano lache, nalandira lemba pamphumi pache, kapena pa dzanja lache, iyenso adzamwa ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka wosanganiza m'chikho cha mkwiyo wache. Ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure pamaso pa angelo oyera mtima, pamaso pa Mwana wa Nkhosa. Ndipo utsi wa kuzunza kwao ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chilombocho ndi fano lace, ndiye aliyense akalandira lemba la dzina lace. Komanso tiwerenga kumeneku ku Chivumbulutso 9 vesi yake ya 3 kulekeza 4. Baibulo likuti, ndipo mu utsimo mudatuluka dzombe padziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko ziri ndi mphamvu, 4 ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu padziko, kapena chabiriwiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Ndiye tikuona ulendo watha uja timaona kuti ah, mu chombo muja mdyerekezi anasunganso mbewu yake yoti ipitirize chilemba cha chilombocho tikuona hamu akuikidwa themberero pa iyeyo amene ena amene anapitirira laini ya ndani ya mdyerekezi Anthu amene ali mbawi, mbali ya mdyerekezi amadziwika ndi 6 double 6 yo. Kuteroko ngati inuyo muli mbali ya mdyerekezi, muli ndi 6 double 6 kuuzimu. Ndinu ake a mdyerekezi. Muli nchisindikizo chimene chotanthauza kuti you are set aside, simuli pamaso pa Mulungu. Ndinu otayika kwa muyaya ndi Mulungu. Mwandimva? Muli mbali ya oipayo. Koma mukalandira ubatizo wa Mzimu Woyera, tsopano makhala property ya Mulungu. You are sealed into the kingdom. Mmasindikizidwa mu ufumu wakeyo ni ubatizo wa Mzimu Woyera. Chifukwake chisindikizo cha Mulungu chili ubatizo wa Mzimu Woyera. Chilemba cha chilombo nkukana ubatizo wa chanu wa Mzimu Woyera. Munthu akafika poti wafika pomenyana ni uthenga woona ngati umenewu. Umenyana ni kuti akane ulandire ubatizo wa Mzimu Woyera. nali la chiphunzitso chabodza, zinazake zabodza, zokhala ngati za Mulungu koma zisali za Mulungu, ali ni 6 double 6, chifukwa lero m'dziko la chinyengo, zambiri n'zochuluka izi zonenedwa kuti za Mulungu koma si za Mulungu. Kutero mmene musamale nayo social media imene muchitayi. Mungodyera mlaliki wina aliyense mwakuti-mwakuti. Ambiri ngachinyengo ni amdyerekezi. Ambuye Yesu Khristu akuti aneneri onama adzatani? Adzadzuka. Iwo amabwera mu Dzina la Yesu, koma mkati mwawo mulibe Yesu. Amatenga chikopa cha nkhosa, koma mkati ali mimbulu. Ndi zipatso zawo mudzazindikira. Onani ziphunzitso zawo nzosemphana ndi Mawu a Mulungu. Taonani ubatizo wawo umene akuchitira, ndi zina zonsezi. Tili limodzi? ndiye tikumuona kuti ah, chisindikizo cha mulungu chayenda ni- chayenda mwa abelo abelo aphedwa chilowa mwa seti after seti came noah kenako chiyendanso mwa noah ameneyo after noah came shemu chipitirira mwa shemu mwana wa noah adakabwera mu chombo muja After Shem come Abraham. Hallelujah. After Abraham come Isaac. After Isaac come Jacob. After Jacob come Judah. After Judah come David. After David come Christ to the perfection. Chimayenda mwa anthu onsewa mpaka chinafika mwa Khristu ku ngwiro umene. Hallelujah. Now that there come Ham. Ku mbali ya chilemba cha chilombo kumene. Tikuona Ham kumene. Ham with his wife Ham he had a curse put on him. Ham anali ndi themberero pa iye. Kuchokera kwa Ham kunachokera Nimrod. Uja anapanga Babulo. Ku Babulo ku Babylon ichi. Ku Babylon kumene kwachokera ku Chikatolika ichi. Ndiye chiyambi cha Chiroma ni Katolika Babylon imene kumene kumayenda chilemba cha chirombo. Chifukwa choti kuti si ya pano chilemba cha chirombo chidayamba kumenekoko. D- babulo linapangidwa ndi nimrod kumene kumayenda themberero chisindu- chi- chilemba cha chilombo nimrod amafuna apite kumwamba kumene koko osadutsa mu njira ya yehova ya mawu mu mwazi wa nkhosa mu chilungamo cha mulungu iyeyo amafuna afike kumeneko ni ukatswiri wake wa mmalingaliro adali mu umodzi kupanga chisanja cha babulo chimenechi mpaka mulungu amaona kuti ee munthu ali nolumikizana akhoza kukafikadi kumene aleluya ndi anali mulungu anasokoneza ni kuwayankhulitsa kuwapatsa zilankhulo zosiyanasiyana aleluya ndiye anthu amenewo anali opembedza mafano milungu yokhudzika iyi pamene mulungu sakhala mu chifano ngati chimenecho chibolibola mulungu amagwiritsa ntchito munthu amatenga mzimu wake nkuika mwa munthuyo Munthu uja amakhala ngati fano la mulungu wamoyo, koma fano losapembedzedwa. Ali fano chifukwa chonena kuti Mulungu adzionetsera yekha mwa munthuyo. Chimene Mulungu ali, chionekera mwa ndani? Mwa munthuyo. Mphamvu ya Mulungu ionekera mwa ndani? Mwa munthuyo. Haleluya! Chipembedzo cha Mulungu Uyu wa Abrahamu ni Mulungu wosaoneka. Nde chipembedzo chimene Abrahamu anali, Mulungu anamuitana ku dziko la Ara la mafano lija, Abrahamu. Atamuitana kumene kuja, Abrahamu amapembedza Mulungu ameneyu, amene amangomkhulupirira, amene amam, koma ali weniweni 100 pelesenti. Ndipo Mulungu aliko ni 100 pelesenti. ndipo iye timamudziwa iye ni chikhulupi kungomkhulupirira sitimuona ni maso kapena kumubva ni makutu haleluya koma timamuona ni chikhulupiriro chikhulupiriro ni chikhazikitso cha zinthu zosaoneka zinthu zoyembekezeka umazikhulupirira mkatimu chimagwira chikhulupiriro chenicheni chimene chimakulumikizitsa kwa mulunguyo kwakuti munthu akhoza kubwera kwa iye kumati kulibe mulungu nthawi zozizwa idatha aleluya koma iwe umamuona mulungu uja kuti asaudziwa chifukwa asanamuone iweyo umamuona mulungu ndi chikhulupiriro ambuye yesu khristu akuti mphindi pang'ono nipita dziko silidzaniona koma nimudzaniona chifukwa ine ndidzakhala mwandani mwa inu aleluya dziko silimuona anthu osakhulupirira samuona koma okhulupirira enieni ake amamuona mwa chikhulupiriro, chifukwa amakhala mkati mwa Akhristu, amamuona kuti ah, ni Yesu tu, ni Yesu tu, ni Yesu tu, ni Yesu. Chikhulupiriro chimalumikizitsa ni iyeyo. Ndi Abrahamu amamuona Mulungu osakhulupirira, amamukhulupirira nchifukwa chake adasiya abale ake, anasiya dziko lake, anasiya milungu yake nkumutsatira. Aleluya, chisindikizo cha Mulungu chimayenda kuti kumenekoko kokhulupirira kuona. pamene kwina kuja angochita chipembedzo chawo chachisokonezo. Ndiye lero lino chipembedzo cha ku Babuloni chimene chili mu dzina la tchalitchi, mu dzina la Chikhristu, n'chisokonezo chomwecho. Aleluya! Koma chitavala dzina la Chikhristu, n'chifukwa chake chili chonyenga. Aleluya! Ngati mufuna muone ni zipatso zake kumeneko. mwaona kuti mimowa ili kumeneko limodzi eh? mwaona kuti ziphunzitso zake zosemphana ndi mawu a mulungu aleluya chilemba cha chilombo chisindikizo cha mulungu ndiye chisi- chi- chilemba cha chilombo chimayenda mwachoncho tikumaona hamu apanga babulo kenako chimadutsa mwa ahabu mwa ahabu come on down through the pharisees onse owukira mulungu aja kumene kumayenda chilemba cha chilombo anthu amene amapembedza mwa malingaliro amakana choonadi cha mulungu koma amakhala chipembedzo kumene kumadutsa chilemba cha chilombo chimenechi kwa yudasi iskarioti mpakana chidafika uh, mwa yudasi iskarioti chilemba cha chilombo chimenechi chinalinso mwa yudasi pamene chisindikizo cha mulungu taona kuti chimayenda mwa aneneri aja olungama Isake, Yakobo, D- Abrahamu, Juda, Davide pakana kwa Khristu mu ungwiro wake chinali mmene muja ndiye chili mwa Khristu mbali naye ah, mdierekezinso naye adzodzaso wakenso mdiereke- mdierekezi Yudasi amene anali a- akutenga chilemba cha chilombo chimenechi chinali mwa Afarisi aja chifukwa chake yohane polalikira amati ana a njoka inu haleluya chifukwa chake ambuye yesu khristu poyankhula anthu aja pa- amati obadwa a njoka koma anali achipembedzo a smart opinda makolala awo ngati amapinda nthawi imeneyo ovala bwino achipembedzo koma yohane akuti ndi ana a njoka amene chifukwa chake chi- chili cha chipembedzo chimene tisamale mdyerekezi ali mu chipembedzo ndi pamene wagona liwu lino kuya kwake. Ndipo pali mzimu umene wachinyengo umene Ambuye Yesu Khristu akuti kukadakhala kotheka akadatha kunyenga ngakhale osankhidwa awo ku masiku otsiriza amene. Ndiye tiyeni tikhale nosamala choona chimenechi kuti mudziwe choona cha Mulungu chimadziwika ndi mawu a Mulungu chifukwa munthu sanganene zoti adatumidwa ndi Mulungu koma namatsutsana ndi china chilichonse chimene Mulungu adanena m'Baibulo. Ameneyo ndi munthu wabodza. Paulo akuti ngati mngelo atsika kumwamba alalikira zosiyana ndi zimene takulalikirani iye akhale wotembereredwa. Baibulo likuti akazi akhale chete iye awadzutsa kuti azilalikira. Ubatizo ausintha. Kachitidwe kena kalikonse ka mme- mmene Mulungu adakhazikitsa ausintha, ausintha, ausintha, ausintha. Ndi mmene mdyerekezi amabwera. Ndi mmenenso adabwera kwa Hava. chifukwa Mulungu adawapatsa uthenga wakuti mukhoza kudya za mtengo mitengo yonse koma wa mtengo wa chipatso cha paka chipa, chipatso cha mtengo pakati musadye mukadya mudzafa chimene mdyerekezi anabwera anangosintha mawu a mulungu mulungu adati mudzafa iye adati musimudzafa ndipo chifukwa cha kuonjezera kwa mawu amodzi zinapangitsa imfa ilowe mu mtundu wa anthu Tili ndi matenda, tili ndi zipatala, tili ndi maambulansi chifukwa chakuti mawu amodzi adawonjezedwa ku Mawu a Mulungu. Baibulo, Chivumbulutso 22, likuti munthu asawonjezere, asachotsere ku chimene bukhu la chilamulo limeneli litani, linena. Ndiye inu mwawonjezera angati? Mwachotsa angati? Muona ngati imfa sibwera chifukwa cha chonchomo? Imfa ikukanthani ni yauzimu. Mungokhala achipembedzo koma kuuzimu ndinu akufa. Ndinu mtembo. Mosadabwitsa makhalidwe achikunja onsewa akukhalira padziko ili la anthu lotchedwa Achikristu, chifukwa adafa kalekale, chamoyo alibe. Aleluya! Chilemba cha chirombo ni chisindikizo cha Mulungu. Ni mmene zakhala zikuyendera, Ambuye akalola.